Я анэдэлъхубзэр зыӏэщӏэхуж Тыркум дэс адыгэхэм я хабзэри мэкӏуэдыж.
Тыркуем щыӏэ адыгэхэм бзэм фэдэуи хабзэри зэрэкӏуэдрэм бэхэр егъэгумэкӏми, къалэдэсхэм бзэр хабзэ зэрахьэныр къинэу мэхъу. Чылэхэм адыгэхэр адэсы зэхъум, зыкъаухъумэжыныр нэхъ ӏэщӏэхэу щытыгъэу нэхьыжьхэм а тэми, къалэм ущыпсэуныр ныбжьыкӏэхэм нэхъ ӏэщӏэхэу алъытэ, къыпещэ адэкӏэ Тыркуем ди корреспондент Емуз Байзэт. Хэхэс адыгэхэм сыт хуэдизу захъумэжыну елэжьми, нобэ къыздынэсар шынагъуэу щытщ. Бзэр тебзэмэ, хабзэр абы и щӏэбзэщ зэрыжаӏащи, Тыркум дэс адыгэ ныбжьыщӏэхэм нобэ я анэдэлъхубзэр ящӏэжкъым. Бзэр зыщӏэ нэхъыжьхэм я нэхъыбэми ар ягъэлажьэкъым, ирипсалъэкъым. Уеблэмэ, нобэр къыздэсым егугъупэурэ зэрагъэщӏа нэгъуэщӏ лъэпкъыбзэр къаупсэлъыну нэхъ къащтэ. Абы ипкъ иткӏэ хабзэми хуэмеижу къыщӏедзыж. Адыгэ хабзэр зым щымыщу, ар, ауэ сытми, ягъэзащӏэу къызыщыхъухэр мащӏэкъым. Апхуэдиз илъэс лъандэрэ щӏэхъуэпсу зрагъэщӏа хамэбзэмрэ абы я хабзэмрэ иджыри яфӏэхьэлэмэту, ахэм я зэхущытыкӏэр фӏыуэ, езым я адыгэ хабзэр нобэрей гъащӏэм емызэгъыу абы хуэмыныкъуэу къащохъур. Мы ӏуэхум пэжу щыгъуазэхэм жаӏэ, Тыркум деж адыгэ хабзэжь куэдыр къэгъэщӏэрэщӏэжын хуейщ, нобэрей зэманым декӏуу адыгэ дауэдапщэхэр гъэпсыжын хуейщ, жаӏэри. Нэхъыбэу къалэдэс хъуа адыгэхэм я нысашэ дауэдапщэхэм нэхъыжьхэр хэмытыжу, щӏалэгъуалэми я зэхэтыкӏэр нэгъуэщӏу хъуащ. ӏуэхугъуэм теухуауэ и гупсысэхэмкӏэ Хуитыныгъэ радиом къедгъэпсэлъащ езыр къуажэ унафэщӏу щыта, къалэ адыгэ зэгухьэныгъэхэм и тхьэмадэу лэжьа, нобэ Гоксун къалэ унафэщӏ. Парламентым хэт адыгэ лъэпкъ лэжьакӏуэ Джылахъсэней жылагъуэм и Хьэззей къуажэм щыщ Мытӏыжь Хайри. Хайри Джылахъсэней Анзурей жылагъуэхэм нысашэ дауэдапщэр адрей адыгэ хабзэхэм хуэдэу нэхъ кӏэщӏ хъуауэ щытщ, дауи, ар нобэрей гъащӏэми елъытащ. Иджыпсту зэрекӏуэкӏым щыгъуазэ дыпщӏамэ арат, хъыджэбзыр къахьрэ, къадыгъурэ, щауэр щэуапӏэм кӏуэжрэ, нысашэм деж. Нобэрей дунейм адыгэхэр къуажэм дэсыр мащӏэ хъуащ. Еджэн папщӏэ, къэралым и унафэкӏэ лэжьэн папщӏэ, къалэхэм, районхэм ӏэпхъуащ. Ахуэдэу зэрыхъуу, къуажэм адэ унагъуэщ, къуажэщ, жаӏэу джэгу, джэназэр къуажэм щыдахым, япэм хуэдэу цӏыхухэм хуиту зэман ямыӏэж хъуащ. Мы зэманыншагъэр адыгэхэм я хьэгъуэлӏыгъуэми хиубыдащ, абы кӏэщӏ хъуащ. Пэжыр жыпӏэм, дэ ди япэ ди нэхъыжьхэм жаӏэжу хъыджэбз Къахьу ягъэкӏуасэ нэхъыбэт, ауэ нобэрей зэманым щӏалэхэр джэгухэми, хьэгъуэлӏыгъуэхэми, фейсбук жыхуаӏэ зэмаными зэрыцӏыху хъуащ, хасэхэми. Мы ӏуэхум папщӏэ нэхъ зрощӏэри, щӏалэгъуалэр къехьэжьэн къэкӏуэсэн мыхъуу зролъагъу, нэхъыжь ӏуэху ящӏри лъыхъур. Нысашэкӏэ къашэ, зы махуэ зэхуэсу жэщым джэгу тщӏыуэ нысашэм яужькӏи зэбгрокӏыж, нысашэмрэ нысаплъэмрэ нэчыхьытхыр хъыджэбз унэм щащӏырщ, нобэрей ӏуэхур зытетыр мыращ. Хъайрий илъэс щэщӏым щӏигъуауэ Тыркум дэс адыгэхэр къалэдэс хъуахэщ. Я хьэгъуэлӏыгъуэхэм нэхъыбэри къалэхэм щащӏ. Абдеж дауэ зэрекӏуэкӏыр я нысашэр. Уэ зэжыпӏэмкӏэ къуажэм хабзэжьым нэхъ тету щыт адыгэр, хабзэр, адыгагъэр, нысашэ хьэгъуэлӏыгъуэр щекӏуэкӏрэ къалэм деж. Ди гур щӏэузын зыгуэрым утеӏэба хъуащ. ӏейуэ ди жагъуэ мэхъу. Къуажэм пасэрейуэ езы адыгэм Хэкум къраха хабзэкӏэ ди нысашэр, ди нысаплъэр къекӏуэкӏыркъыми къалэм. Мыбы папщӏэ дэ къыдэкӏуну ди гур и гъунэгъу хъуауэ зы хабзэ дгъуэтакъым. Къощӏэ, къалэм ӏэпхъуа цӏыхуу хъуам я культурхэр абы псори щокӏуэдыжри зыхэпщэжауэ зыгуэр утыкум къохьэ. Адыгэм къалэм ӏэпхъуа нэужьынкӏэ и унэр, и пщӏантӏэр, и салоныр, и оркестрар, мыхэр адыгэм и хабзэм ещхьу зэрымыхъум щхьэкӏэ амалынчэу дэри а дызыхес лъэпкъым и ӏуэхум зедгъэкӏуа хъуауэ, дызыхуейм хуэмыдэу, емысауэ, дигу мызагъэу зы джэгу къокӏуэкӏ. Салон жыхуаӏэ щӏыпӏэ докӏуэри, дяпэм щӏалэгъуалэм я джэгумрэ нэхъыжьымрэ нысашэмрэ щауэмрэ нэхъыжьхэм пащхьэм бгъэдэмыхьэу ямылъагъуу хъурт. Тырку хабзэ зэрыхъуу нысэри щауэм игъусэу салоным къыщӏохьэ. Мыр зыфӏэмыфӏ ди нэхъыжьхьэри зы къуэгъэнапӏэкӏэ и тӏысу щытми, оркестрар ягъэувыӏэрэ пшынэкӏэ е дэ аккордеонкӏэ зы джэгу тщӏыми, ар я салоным и тӏысиным, и къекӏуэкӏын ӏуэхуми емыщхьу, цӏыхубзхэр дахэ-дахэу джэгум хэмыплъэфу, пщӏантӏэ ӏуэхум емыщхьу зы джэгу мэхъури, мыр куэд лъандэрэ дэ ди гу узу щытщ. Къалэм дэсу, Хасэм хэлэжьыхь ди тхьэмадэ, ди ныбжьэгъухэм мыбы папщӏэ сыт тщӏэфыну? Ди нысэм щитӏэгъэну гельныкым къыщӏэдзауэ салон щытщӏыну джэгуми, пасэрей ди хабзэм е дэ нобэри адыгэм екӏуну хабзэм папщӏэ зы гупсысэ диӏэу зы унафэ утыкум къитлъхьэн хуейс? Мыр нобэ дигу имыгъэзагъэу зыгуэрым дытетщ, ауэ мыбы ди Хасэм хэлэжьыхь хабзэм зыщӏэ зыгуэри псори къурултайуэ щытми хуежьэу мыбы папщӏэ зы унафэ утыкум къыралъхьэн хуейщ. Иужьрей зэманхэм щӏалэгъуалэм адыгагъэ жаӏэу къаӏэтхэм куэдыр я хъуибж ирагъэкӏыну зэхуэс къафэ, джэгу куэдурэ йокӏуэкӏыр. Абы адыгэбэ даущыр иджыри егъэгугъэ нобэ мыхъуми пщэдей Тыркум дэс адыгэхэм зыкъащӏэжыну, адыгэу къызэтенэжыну. Емуз Баязыт, Хуитыныгъэ радио, Тыркие.